Ee. Mm, ụtụtụ ọma ụmụ igbo ekene nụ m unu tata ka afịa niile a na-azụ n'afịa aja anị igbo tata Hmm? ndị na-azụ nke ha na-azụ tata ka afịa tata dị n'aja anị igbo ka ọ zụtara anyị ndụ hmm? ma ndụ ma ahụike udo be onye ọwụna n'otu n'otu omenala igbo atọgbuo na m ọ mụnwa bụ nwaada mgbankwọ ijele onye gboo Mm? ihe ọdịnala na omenala igbo na-amasị m nke ukwuu ya ka mụnwa ji wepụta ohere m wee na-akụziri ụmụ igbo ihe kwesịrị ka ha mara maka na anyị niile bụgasị ụmụ igbo ọ bụrọ ihe niile ka anyị ma Mm, ọ bụ o nwere ihe ndị na anyị amarọ mụ wee wepụta ohere wee na-akụziri ya unu na peji m maka ndị na-amarọ ka ha mara ndị makwanụ ka ha werekwuo na nke ha amarọ dị ebe a nọ tinyekwuo na nke ha ma na anaghị amacha ihe niile amacha na ebe uche onye jedebere ka nke onye ọzọ bidoro ebe onye madebere ka uche ya jedebere em omenala igbo amaka ike dị n'ọdịnala igbo ike dị n'omenala igbo mm? hapụ maka ihe a na-akọ ihe a bụ ike dịwara n'oge mbụ ndị mbụ mere ya mere ya ya adụrụ ha mma ndị abụọ mee ya ya adụrụ ha mma na ji abịa na nke anyị nwa na-eme ya họọ nchịrịkọ ọ bụrụ na ọ bịa n'aka anyị họọ nchịrịkọ ọ arụ ka ọ wụ ndị omeghe mgbe anyị bidoro rụwa ya ya arụta aka ọcha ma ọ rụta ọkpa ọcha mba onye ahụ o si agara ndị mgbe gboo n'ehi ka o si je na-agara anyị anyị wee sị na onye mere ihe nna ya mere ihe nna nna ya mere ọkwa ha na-arụ nekwa anya n'oge mgbe anyị fụ na ha aka anyị wee nọfe ndụ ha na-anọte aka chaa isi awọ mana i ruo n'oge ugbu a anyị na-afụ a na-anwụgasị n'ike n'ike ka anyị sowekene n'ụzọ ụkwụ nna anyị ahụ ihe anyị agaghị eme wụ inye mmadụ nsị igbu mmadụ ibe anyị ime mmadụ ibe anyị ihe anyị agaghị achọ ka o mee anyị Mm? ịgwọ ọgwụ ọjọọ igbu mmadụ ihedo mmadụ ibe anyị asị izu oyi imegasị ụmụ ihe rụrụ arụ n'aja anị igbo o mere ihe aja ana bụ nne ọmụmụ na-asọ nsọ ihe ọ na-asọ nsọ bụ ihe bụ ihe ọ na-asọ nsọ ọ karịrị akarị ka anyị mara ndị wụ ndị ahụ wee mara ndị anyị ga na-asọ na ndị anyị ga na-eme ka ihe wee na-agaziri anyị ka o si agaziri ndị nna nna nna anyị ha na mgbe gboo m wee sị ka m were ụtụtụ a nụnwa wee kụzie maka ojukwu ojukwu bụ mkpụrụ akwụ akwụ ka ọ wụ akwụ pụrụ iche na akwụ ndị ọzọ ojukwu bụ akwụ nwere ike hmm? ojukwu na-arụ ọrụ mmụọ e ji ya arụ ọrụ mmụọ ị gaa be dibịa ọtụtụ dibịa ị ga-afụgasị ebe ha gere ojukwu ha akwa ọcha na-egburu ya ọkụkọ ọcha ojukwu stand kwara for mmiri Hmm? ojukwu nwere ezigbote ike ọ ya ka o ji ị ma na a na-asị na mmiri na-emerụ ọgwụ ọ ya ka onye ọbụla bụ nwa mmiri anaghị agwọrọ ya ọgwụ ọ nakwaha na-eje agwọ ọgwụ a gwọrọ nwa mmiri ọgwụ nye ya n'aka o merụọ ya ọma ọgwụ ahụ o jeha arụ ọrụ onye ahụ nke ọ dị n'ojukwu i jide ojukwu n'aka e nye gị ọgwụ n'aka o je emerụ ya a gwọchakwanụ ọgwụ ọjọọ gị were ojukwu dowe ebe ahụ i were mkpụrụ akwụ ojukwu ofu mkpụrụ ọ wụgodi ofu mkpụrụ ka e were dowe ebe ahụ ọgwụ ahụ arụgo hmm? ka m gwa unu na ike dị n'ojukwu nke a bụ mmanụ ya nke m mere eme hmm? nke a bụ mmanụ ojukwu nke m nwa bụ mgbankwọ mere eme nwa mere nke a nke a emetụhụ n'ana ihe a bụ mmanụ ojukwu e gburu ya n'enu si n'enu buru ya wee natuo buru ya n'isi wee natuo mụnwa bịa ka m si eme ya bụ m na-ebusa ya n'enu tebụl wee kpachasịa ya gaa m agbọ ya agbọ m kpachasịa ya nọrọ ebe ahụ wee ya n'enu bọket sachachaa ya wụnye ya n'ite sikwasa n'ọkụ then m ga-asụ ya anaghị m adọ ikwe odo ya n'aja m na-adọgara ya n'elu ihe sụọ ya kama ọ na-egbu m oge ọ bụ ya mere o ji aka agara ọnụ karịa ndị ọzọ ojukwu ma ọ dara n'ana ma ọ daha n'ana ọ na-adị ike nke dara n'ana mana ya wụrụ na ojukwu ka ọ wụ ọ na-esi ike na mmụọ e ji ya arụ ọrụ mmụọ ma ya fọzie nke na-emetụhụ n'ana nke na-emetụhụ n'ana kacha wee sie ike mana ha naabọ siri ike Hmm? ihe ojukwu na-eme ehika ị ga-eji ya wee mee ude nna nna m oge ọ nọ ndụ ya nwa ka o ji eme ude maka na onye ọdịnala ka ọ ọ na-abụ ọ sachaa ahụ n'anyanwụ ụtụtụ o techaa ojukwu mmanụ ojukwu o jee nọdụ na- n'anyanwụ anyanwụ ana-acha ya ọ chakpunye ya ojukwu a n'ime arụ ọ na-eme ọ gaa ebe dị agha o nweghị ihe ọwụna ya-eme ya anyanwụ agwara ngwa ya na ojukwu anyanwụ gwakọrọ with ojukwu wee banye n'ime ahụ ịma ha na ike ike ka ike adịna a na-ene ya anya eche na ọ gwọrọ ọgwụ ịma ha na ọ ihe chukwu kere eke na-arụ ọrụ n'ahụ ya o nweghị ebe i yeha abanye o nwere nni i ye-eri dị agha ọ bụrụgodị na o nwere ka nsị si wee dị na ya nwa bụ nni ihe ị ga-eme bụ iweta ojukwu a iweta mmanụ ojukwu a agbanye ị ṅụọ ya ị ṅụọ ya aṅụ i tee ya n'afọ gị nsị ọbụla nke i riri n'ọnụ ị ga-agbọ ya nyụọ ya anyụ ị ga-agbọ ya agbọ nyụọ ya anyụ mmanụ ojukwu anyị hụrụ siri ike ndị bekee na-akpọ ya anti-poison ma ọ bụ nke ị zọtara n'ụkwụ ebe ahụ ị zọtara ya ọ dị gị ka ị zọtara ihe ma ọ bụ na ọ nwere ebe ị chọrọ ịba dị agha ị mara ihe i ye-eme ihe eme wụ iwere mmanụ akwụ ojukwu a ga-ete ya n'ụkwụ gị naabọ ma ebe ị ga-azọ ana n'ụkwụ gị niile ga-ete ya gawa ebe ị na-aga onweghị ihe na-eme ị gawa obodo dị agha ọ bụrụ na ọ nwere ka i si ga-ewetali ojukwu pụrụ n'enu eru ha ana ị kpata akwụ ya i were ya tinye n'akpa gị wee pụọ njem ọ na-arụ ezigbo ọrụ ka m kuziere unu ihe unu amara ọ bụrọ ọgwụ ọjọọ ọ nature ọ ihe aja ana nyere anyị ka anyị wee na-akpa ike naanị otu mkpụrụ ihe na-enwero ihe ọbụna eme ya ike ojukwu shiri ike ojukwu na-arụ ihe mmadụ na-atụbara anya ihe ọ na-arụ buru ibu ị ga-aṅụ ya aṅụ ị ga-ete ya ete Mm? ị ga-aṅụ ya aṅụ i ji ete ya ete ụmụazị na-aṅụ ya ụmụazị ụmụ you can ị ị nwere ike inye ya ụmụ gị di gị ji aṅụ ya gị na onwe gị ji aṅụ ya unu kwes- unu chọọ na-eji ya mee ude etee ya wee nabaa ma ọ wụ anwụ ụtụtụ pụta ha ana etee ya nọrọ n'anwụ ụtụtụ ahụ wee chabaa gị ya n'ime ahụ gị ka ọ wee rụọ ezigbo ọrụ ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ ude akị ojukwu a na-enwe ude akị mana enwere nke bụ ude akị ojukwu Hmm? enwere nke bụ ude akị ojukwu mmanụ mmanụ ojukwu ma ana m ere ya ere ana m ere ya ere maka ndị ya achọ igo ya nke a wee bụrụ ude akị ude akị anụnwa dịka ụmụazị na-aya em ihe ụkpatụ ndị bekee na-akpọ convulsion ude akị a dị ezigbote mkpa maka ndị ji ụmụazị ndị ji ụmụaka o nwekwara ndị ụmụaka ha togoro eto dịka 10 years ka na-aya ihe ụkpatụ ihe ụkpatụ ụmụaka ka na-eme ha o nwere ndị ọ naghị eme na ụmụazị bịa n'okenye 8 years 9 years ọ ka na-eme ha em wee na-asị unu ude akị a ọ na-adị mma idowe ya n'ụlọ o mewe nwa gị iwere itee ya n'ahụ ya itee ya n'anya ya rukpucha ya ma n'imi ya ịgbapee ya ọnụ gbaa ya ude akị itee ya n'ike nsị ya ebe o si anyụ nsị ebe ọ bụla oghere dị n'arụ ya rukpucha ya ma n'ime ntị ya ọ nyụọ nsị nwata ahụ nyụhana nsị ọkụ ihe ụkpatụ ahụ na-eme ya akwụsị ude akị a ị hụrụ ọ dị ike ude akị anụnwa ihe ọ na-achụ buru ibu Mm? ite ya n'ahụ gị naba maka ndị ajọ mmadụ a na-ete ya n'ahụ maka ndị ajọ mmadụ Mm? maka ndị ya abịa ịnwa mmadụ ma ha na-arahụ ụra tee ya n'arụ gị ya nwa wụ ude akị ojukwu ọ na-adị ezigbo mma ọ bụrụ maka na m na-akụzi ya ị chọrọ ije jụọ ndị okenye ka gị wee mara ya nwa wụ ude akị a na-aṅụ ya aṅụ Mm, ọ na-adụ mma n'afọ ya nwa wụ ude akị eji ya eme ude a na-ete ya n'isi ọ ya nwa wụ ya nwa na okwuma bụ ihe nne nna nne nna anyị ochie ha na-ete n'isi isi ha ji ama mma n'oge mgbe gboo na ya nwa wụ ude akị o nwere ndị na-anaghị aṅụ ya nke a bụ nke m ji aka m wee mee anaghị m ego ihe ndị ahịa m gote nke ndị ahịa ọ na-eji o nwere ka oji ya si adị ọ nara ekwe m ṅụọ m na-aṅụ ya ọ na-enu m inu mụnwa ji aka m eme nke a nke a mụnwa wụ mgbankwọ ji aka m eme ya Ee. ọ na-atọ ụtọ Mm. ọ na-adị mma n'afọ ite ị na-ete ya n'isi gị ọ na-adị ezigbo mma ezigbote ude siri ike o siri ike ọ na-eme- ọ na- ọ na-emesi ya ike ọ bụghị naanị na eji ya eme ude ihe ọ na-arụ buru ibu ihe ọ na-achụ buru ibu na ana m ere ya nwa wụ ude akị ere nke a bụ nke mmadụ gogoro ego Mm, nke ahụ nke mmadụ gogoro ego onye chọọ ya ọ kpọọ m ma agwa ya ego na a na-ere ude akị nke ahụ mụnwa mere ya na mụnwa mere ya aka ọrụ m ka ọ wa ana m eme ya na-arụkwara ndị mmadụ ọrụ mmụọ Mm. dịka ụmụ o nwere ụmụ ihe anyị na-amagọrọsị anyị na-amagọrọsị na ha na ha bara uru ha bachara ezigbo uru ihe a m gosichara gị dịgasị ike ọ dị ezigbo ike antipoison ma ị zọtara azọta ma i noro eno ọ na-adị ezigbo mma i jiri ya mee ude ị gawa ebe dị agha ebube agụ na-eche agụ chekwasie gị ike ka emesịa nụ ma mgba nkwa ekenekwa ụnụ ndewo